Moni, ndine Jackie. Nkhani yathu ikutitengera ku Australia ndipo disclaimer, nkhani ndi ya nseru. Ndikhoza kunena pa chizungu kuti viewer discretion is advised. Ndiye inu tagwirani chakumwa then ticheze. Iyi ndi nkhani ya Kathleen Knight. Kathleen Knight anabadwa pa 24 October 1955 ku Tenterfield, mu dziko la Australia. Ankakhala mu town yotchedwa Aberdeen. Koma Kathleen anakulira m'banja lonena kuti munali violence kwambiri, khomo lopanda kulongosoka, lopanda dongosolo. Amayi ake amakhala kuwauza zinthu zolaula zomwe iwo amapanga. Abambo ake anali alcoholic, eti chiledzerere. amakhala akuwamenya mayi ake olo iwo akuona nde ndi moyo umene anaakula nawo moyo umene anazolowera nde ndizonena kuti kathleen ndi abale ake anali oti zimachita affect kwambiri kathleen anali ndi twin sister komanso anali ndi azibale ena onena kuti abambo ake anabereka ana kwina ku sukulu anali ndi mbiri yoti anali mwana wovuta kwambiri wokwiya kwambiri, wankhazanso komanso amapanga bully anzake, amamenya anzake. Ulendo wina mpakana anam'tulutsira anzake mpeni kusukulu. Zija zodabwitsa kuti, ah, kodi mwanayu bwanji eti? Mtsikana koma zochitika zake zovuta kwambiri. Ali nzaka 15 anasiya sukulu and anasiya olo ngakhale anafika zaka 15 samatha kulemba ndi kuwerenga koma anapezeka kuti anapeza ntchito ku abattoir kopanga process nyama Nyama zija zoti mukuziwa ku abattoir zomadula nyama zoti zikupita m'mabucha chani anapezeka kuti akuti ntchito amayitha kwa basi ndipo amadziwa kugwiritsa ntchito mipeni mpakana anampasa mipe- mipeni yake ya special yoti azidulira nyamayo Mu 1974, Kathleen anapanga ukwati ndi bambo wina dzina lake David Stafford Kellett. Kellett anali, nayenso anali chiledzerere, koma pa tsiku lawo la ukwati, amayi ake a Kathleen anamuuza David Kellett kunena kuti, Wasankha wekha kukwatira ndi mwana wanga, koma usamagone tulo ndi mwana woyipa kwambiri, adzakuvulaza. Tsiku lomwe anapanga naye ukwati David usiku, Kathleen ankafuna kumupha mamuna wakeyo. Kaya kuti usiku analakwa chani, tsiku la ukwati lonena kuti adalitsa apita kukagona, anayesera kumupha koma anakanika nde chinali chiyambi cha mavuto. Mamunayo sanachoke tsiku limenelo koma anapezeka kuti amakhalira kummenya, akangopsa mtima amam'menya. amamuopseza, zija zosakhala bwino zija. Kangapo konse anam'bayapo ndi mpeni. Amamucheka, mwina am'cheka pamkonopa, kaya am'cheka pati. Akati apite kupolisi, am'chonderera kuti, Usakandinenere, usakandinenere. Basino, David uja akhala. Zinthu n'zonena kuti anthu amaziona, anthu amadziwa, anthu amadabwa kuti, Aa! Kodi azibambowa sachoka bwanji, eti? Mpakana Kathleen anapeza kuti anabereka naye mwana, David. Mwana uja ali wakhanda, kaya anayambananso chani Kathleen anamumenya David uja ndi frying pan pa mutu ndi atanamuvulaza kwambiri anamupanga fracture ndi David uja anaziona kuti ayi this is too much anathawa atathawa Kathleen ati anapsa mtima kumtenga mwana wake wakhanda uja kupita ku njanji ya stima kukamusiya mwana uja pa njanji akuti kuti train imugunde kuti ngati chilango kwa David chifukwa choti wathawa iye nkuchokapo Patatha pang'ono kubwera train, mwayi, munthu wina wake ankadutsa, nkuwona kunena kuti pa train track pali mwana, anathamanga nakamuchotsapo mwana uja. Kupulumuka kwa mwana kunali kumeneko. Kathleen anamangidwa kwa kanthawi, kenako anakamupitisa ku mental hospital. chifukwa chonena kuti amaona ngati kuti mwina anali ndi postnatal depression yomwe azimayi amadwala nthawi zina akakhala kuti abereka kumene koma ananena kuti "Ah, sanali ndi postnatal depression iyi anali borderline ankangokayikira kuti ali nayo di amaoneka kuti ali bwinobwino anapeza kuti anamubwezera mwana anabwerera ku nyumba koma anali okwiya kwambiri chifukwa chonena kuti david anathawa David yo anachita kuthawira mumzinda wina n'kukapeza mkazi wina n'kumakhala kumeneko. Ndiye Kathleen anali atanena kuti ineyo ndikufuna ndimupeze David. Amati afuna amuphe, kunena kuti ungayerekeze kundisiya ine? David anali atauza anthu kunena kuti whatever happens musamuuze Kathleen kumene ndili. Ndiye Kathleen akuti anapeza munthu amene ankadziwa kumtenga ngati zabwinobwino kunena kuti ah, mwana wadwala ndifuna mungondithandiza kuno kuti ndiwapeze mayi ake a david atani andithandize ndi mwana wavutikayo wadwalayo munthu ujadi nkunyamuka kuti atani kuti akuti akamulozera koma an- munthu uyu nzi- anali mzimayi anali ndi brother wake munthu kupezeka kunena kuti kathleen watulusa mpeni Ndiye mzimayi uja anakwanitsa kudumpha, kuthawa. Kathleen anatsala ndi mnyamatayo. Anakhala ngati wamupanga hold, hostage. Mzimayi anathawa uja anakayimba ku polisi. Kathleen anagwidwaso. Akuti Kathleen chomwe ankafuna nchoti apeze mechanic amene anakonza galimoto ya David kuti David athawe. Akuti anathandiza ndi iyeyo kuti David athawe pomukonzera galimoto. Ndiye amafuna amuphe. Koma anamugwira. Kathleen ananamanama zambirimbiri apolisi anamusiyanso. Koma uthenga unamupeza David komwe analiko kunena kuti Kathleen tu akusakasaka anthu. Akuti afuna kukupha komanso afuna awaphe ndi mayi ako omwe. Nde for some reason David Kellett atamva zimenezo anapanga decide kuti abwerere. Mpakana anabwerera kubwereranso kwa Kathleen uja kuti ah basi ndipita ndiye kuti mwina akundikonda kwambiri. kufika pomapanga zonsezi nkupita kukakhala nayenso nkupeza kuti mpakana anabereka mwana wina wachiwiri. After so kubadwa kwa mwana wachiwiriyo David anazaona kuti ah izizi sizikhala bwino andipha mzimayi uyu chifukwa cha zochitika zake. David anathawaso ulendo umenewo sanabwerereso anathawiratu. Chodabwisa nchonena kuti Kathleen sanamangidwe. Kathleen amakhala bwinobwino ngati kuti palibe chomwe chachitika. Nkhanizi zinakanenedwa ku polisi koma apolisi sanapangepo kanthu. Maulendo wina, Kathleen amati akachita attack munthu choncho, iye ndi amene amathamanga kupita ku polisi kukanama ngati kuti iye ndiye wachitidwa attack. Atathawa David, Kathleen anapeza zibwenzi zina zingapo koma sizinayende chifukwa choti amakhalira kuwapanga nkhanza azibambo aja amathawa. Koma kenako anazakumana ndi mwamuna wina dzina lake David Saunders. Anali oti amagwira ntchito ya mining. anayamba kukhala naye mma 1980 chakuti koma Kathleen sanasinthe amakhalira kumpanga nkhaza mzibambo uja. Mzibamboyo anali ndi galu wake anali ndi kagalu kake komwe amakakonda. Kathleen anakadula khosi kagalu kaja nkomuuza Saunders uja kunena kuti ukazangoyerekeza kundithawa ndizakudula khosi ngati mmene ndamdulira galuyu. anamumenya Saunders ndi iron ya moto anamubaya ndi sizasi amapanga zinthu zoopsa kwambiri koma azibambo aja zitangokhala nayebe kaya amamumvera chisoni sizimamvetsetseka why anaberekerana naye Saunders mwana wina wamkazi dzina lake sara atabadwa sara Saunders uja anathawa. Anati, Sizingakhale, mzimayiyu adzandipha. Kathleen anapeza mwamuna wina dzina lake John Chillingworth wa zaka 43. Nayenso ankagwira ntchito ku Abattoir. Anakhala naye ndithu kwa zaka zitatu, anaberekerana naye mwana wa namba 4, wam'muna dzina lake Eric. Naye mzibambo amenewo anapeza kuti anathawa chifukwa chonena kuti nayenso anapangidwa chiwembu ndi Kathleen. Nde zinali zachidziwikire kunena kuti Kathleen ndi mzimayi oyipa, wankhaza, owopsa. Aliyense amadziwa kuti ii koma mzimayi uyu. Nde panapezeka kuti panali bambo wina dzina lake John Price. Mu 1995 Kathleen anayamba kupanga chibwezi ndi John Price. Anzake ankamutchula kuti Pricey. Naye John Price ankagwira ntchito ku ma mines eti and anali oti anali ndi ana atatu anali oti wangopanga kumene divorce anthu akuti anali munthu wabwino kwambiri anali ocheza basi munthu uja osangalatsa okhazikika anthu nkumadabwa kuti aa John Price akutani naye Kathleen ndati anthu ambiri anakhala naye pansi John kuti ukuganiza bwanji uyu si munthu oyenda naye uyu si munthu opezeka naye ndi mzimayi wankhanza akhoza kukuvulaza nakuti john ankaya ankayankha nkumaseka ati anali okonda kuseka ati ankayankha kuti if she kills me its because i stayed mosakhalitsa ali ndi john price uja anayamba kukhala limodzi anasamukira m'nyumba mwa john price and ati ana a john price ankamukonda kathleen uja angakhale anali ndi mbiri zoyipazo ati anali wabwino kwa ana a john price anapezeka kuti atayambana anamubaya john price ndi mpeni Sanam'baye zoti kumupha, anam'baya kuti am'vulaze, n'kumuwotchera zovala zake ndi katundu wake, n'kumamuopseza. M'pamene John Price anadzazindikira kuti, Ah, anthu ajatu akundiuza zoona eti! Anayesera kuti athetse chibwenzi chija, koma Kathleen anamuchonderera kuti, Ayi ndasiya, sin'dzabwerezanso. Nde akuti vuto lina linali loti. Kathleen anali asanapeze mamuna ngati John Price. Ankaona kuti John Price ndi okhazikika. Ndi chimene Kathleen ankafuna, ankafuna banja. Nde anamuuza John Price uja kuti, ah, kodi tizingokhala pa chibwezi sitikwatirana? Ndati John Price anamuuza chilungamo kuti no, sindingakukwatire. Ndilibe intention yokwatira mzimayi wina aliyense pa dziko lapansi. Ukwati ndinapanga kale, unakanika, ndinathera pamenepo. Ndati Kathleen anapsa mtima kwambiri mpameneno zitopotopo zambiri zinatani zinakula kuti aa nde uzingondisunga nde john price ananena kuti its okay ngati sukufuna ukhoza kuchoka eti nde amakwiyanso kwambiri kathleen uja kuti no undikwatira basi pamene uja amati no ndakuza kuti sindifuna ukwati john price anawuzanso anzake kuti kathleen atafuna ukwati ndati anzake anamuwuza kuti ukapanga ukwati ndi kathleen nchimodzimodzi kusayinira death warrant nde John uja amapitiriza kukana. Nanga si anaonanso ndi makhalidwe ake omwe eti? Nde popsa mtima, Kathleen anakamuchita report zabodza ku ntchito John Price mpakana anamuchotsetsa ntchito. John Price anakapeza ntchito ina kwina n'kumuthamangitsa Kathleen uja kuti usabwerenso kunyumba kwanga. Koma Kathleen anali ali ndi kiyi wa kunyumba kuja koma analinso ndi mkwiyo kunena kuti mpaka wandisiyadi. Anamusamutsa ndithu m'nyumba kuti choka. Nde m'nyumba Munatsala John Price ndi ana ake. Koma ngakhale John Price anamuthamangitsa Kathleen anali ndi mantha. Anapita ku polisi kukanena kuti akuchita mantha ndikukatenga restraining order kunena kuti Kathleen amutalikire asamamuyandikirenso. Anauza anzake ku ntchito kunena kuti ndasiyana naye Kathleen koma ndikuopa. Ndi anzake anamuuza kuti ah bwanji usabwererenso kunyumba kaye for some time. udzachoke zinthu zikakhazi, uzabwerere zinthu zikakhazikika nde ananena kuti aah its okay ndipita ndikunyumba kwanga sikuti akukhala kunyumba kwanga. Izino zimachitika mu chaka cha 2000. John Price ananyamuka kupita kunyumba kwake. Anafika kunyumba anapeza kuti ana ake kulibe. Anapeza note yochokera kwa Kathleen yolemba kuti ana ali kwa nani? Ndatumiza kwa ndani kaya? Usadandaule. Anapsa mtima kuti, ah, iye abwera kunyumba kwanga kumadzapititsa ana anga kwina bwanji? Ndi anakhala kunyumba kuja kumati, ah, akabwera ndimuuzanso kuti usabwerenso pakhomo panga. Iye uja nkukhala m'nyumba. Koma anapita kwa aneba kukawauza kunena kuti, Aneba, kukamacha mukaona kuti pakhomo panga galimoto yanga sinachoke ikadalipobe sinapite kuntchito, mubwere mudzachite cheke. Zikhoza theka kuti munthu wandipha. kuntchitonso anauza anthu akuntchito zomwezo ndi anthu akuntchito amanena kuti "Ah, iwe uzikhala mwamantha choncho bwanji usapiteko kunyumbako ananena kuti ah its okay ndipita kunyumba john price anapita kunyumba mene kumacha neba anadabwa kuona kunena kuti ah, john anandiuza kunena kuti kukacha ndikaona galimoto yake ndiye kuti something is wrong ndiye anaonadi nkupeza kuti panja pali galimoto ya john price sanapita kuntchito ndanachita decide kuti ah, ndikangochita check ndikaone kuti alipo neba uja ananyamuka kuyandikira nyumba ija nthawi yomweyonso akuntchito anali akufika anadabwa kuti john sanabwere kuntchito ndi zomwe amayankhula za mantha zija something is not right anafika nthawi imodzi mene anthu aja amafika anachita notice pakhomo panali papakika magazi ndi anthu aja anayimba foni ku polisi apolisi anabwera anthu aja sanalowe anangoona magazi pakhomo apolisi anafika kuyesera kuti alowe mnyumba anakazungulira kuseri ndi kukalowera chitseko cha kuseri analowa mnyumba muja nkuyamba kuyang'ana kuti "Ah, john ali kuti sanamuone john anayenda anamva kuti ku kitchini kumamveka ka- ka- kaphokoso chonchi analowa ku kitchini kuja anapeza kuti ah, pamaphikidwa zinthu eti anayang'ana pa moto anaona kuti pali poto koma ndipozimitsa pambalipo pali mbale mbale ziwiri zoti muli zakudya mbale iliyonse panali nyama ndi mbatatesi ndi makaroti ndi kabichi mbale iliyonse atalemba kapepala ndi dzina la ana a john aja kuti uwu munthu kangati wachitira ana prepare chakudya choti akabwera adzadye mbale ina inali yoti ili panja zakudya zake zomwezo koma yakhala ngati atayidwa panja ndi apolisi amadabwa kuti sono mbale iyi yatayidwa bwanji ndi amapitirizabe kumayang'ana kuti aone kunena kuti john ali kuti atayenda anampeza kathleen ali pansi wagona pansi wakomoka anathamanga kumugwira kuitana ambulasi kunena kuti a munthu wakomoka chavuta nchani kuti ampititse kuchipatala apolisi nkumapitiriza kuyang'ana nanga sanaona magazi pakhomo paja ndi analowa kuchipinda anapita kuchipinda kuja anaona ngati katani chonchi anavundukula katani sono wapolisi chodabwa anamva kuzizira mkono kuyang'ana kuona magazi ndi amadabwa "Ah, magaziwa achokera kuti pa mkono kuyang'ana kuti "Ah, katani uone ngati khanga layanikidwa mmwamba ndi anadzidzimuka wapolisi uja ndikuthawa kuyang'ana sinali katani inali khungu la munthu layanikidwa lonse anthu achatututu adzayang'anitsitse kuyang'ana kukhitchini kuja bwinobwino kuti aunikire kuti chochitika nchani mpamene amazaona kuti mpa- pamoto pamawira panali poto mpotomo muli makaroti mulinso mutu wa munthu ukuwira iwo aa ichi ndi chani kuzizwa akupeza mkono penapo penapo akupeza chani ziwalo kenako anampeza john wotsala uja wosendedwa wochekacheka woduladula zija zochita kuchititsa mantha apolisi kuthawa kuti ndi chani chomwe aona mpamene amazazindikira chomwe chachitika kathleen anakomoka ali mkati momuphika john mbale zija nyama inali mbalemo anali atawaphika john ndikumuyika m'mbale ndi makaroti ndi mbatatesi akuti awadyetse ana ake a john akabwera awadyetse bambo awo mbale ina anatayira panja ija ndiyoti iyeyo amadya koma kaya zinamuyipira ndikuyitayira panja ndi akuti ali mkati mopanga zonsezo anatopa ndikupezeka kuti watani anamwa mankhwala mwina kuti amve bwino kaya kenako anakomoka anangogwa pansi kukomoka ndi zinamusokoneza zonse amachitazo pamene monse maneba amazasuzumira kuti magazi ngachani iye anali ali chikomokere analibe nthawi yoti apukute magazi anali pa khomo aja chanichani ndi apolisi anapanga analyze chomwe chinachitika usiku umenewo john ali mnyumba atabwerera kuchokera kuntchito kathleen anabwera ndiye john mwa masiku onse olakhatu wamkwiyira anapezeka kuti wamutsegulira atafika kunyumba kuja kathleen anapezeka kuti anayamba kucheza naye anayamba kuonera tv kenako ananyamuka limodzi kuti akagona A John zonse zija zoti anapsa mtima anali atayiwaliratu. Basitu usiku ali mtulo a John pamene Katherine anadzuka kukatenga mpeni ndi kuyamba kum'baya. Nde ati atam'baya koyamba, John anadzidzimuka, kufuwula ndi kumkankhira uko Katherine uja, iye uja ndi kuyamba kuthawira panja. Katherine nkumamuthamangira m'mbuyomo. Ati anakwanitsa John kutuluka panja, amafuna kuti afuwule ayitane anthu. mpamene amakagwira chitseko kupaka magazi koma fact yoti anamvulaza kwambiri mmene anambayira nanga si katherine anali expert wa mipeni malinga ndi ntchito yake yakubuchala yaku abattoir yodula nyama chana amadziwa mmene amayenera kuchitira chilichonse john atagwa anamukokera mkati mnyumba muja ndikupitiriza kumbaya ati anambaya a total of ka 37 kumbaya kumbaya kumupha kenako mpamene anayamba ntchito yomutani yom, yomusenda akuti anamusenda kuchita kumuvula khungu lakeli ngati wamuvula chovala nkuyanika kaya amayanika kuti katani zosadziwika kenako anasiya zonsezo panjira kutenga atm card ya john kupita au- anatuluka ndithu kuyendetsa galimoto kupita ku A- ku atm kukatulusa 1000 dollars nkutani nkubwereraso kumazapitiriza zake zokumuphika kutani nde Katherine anamangidwa kumpanga question amayankha kuti sindikuziwa china chilichonse sindikumbukira china chilichonse milandu yake inali yoti inachitisa mantha dziko la Australia ku Australia kulibe death sentence koma anthu ankalakalaka kuti mayi uyu yekha chifukwa aliyense ankadziwa kuti ndi munthu woyipa koma for some reason sana sanapangepo kalikonse anamulekerera kuti zinthu zifike mpakana pamenepo itapita nkhani ukhoti anthu ena ankati yayi mzimayi uyu mwina ndi wamisala mzimayi uyu mwina anayezedwa ndi anthu osiyanasiyana onse ananena kuti munthu uyu alibe misala ndi munthu wongoyipa chabe nde mmodzi mwa mboni zimene zinapita ukhoti ndikukakhala ndikuperekera umboni anali brother wake and umboni umene anapereka brother wake unali woti katherine ndayankhula naye after wapanga zonsezi wandiuza kuti anthuwa sikuti andimanga i'll be just fine sikuti mudandaule za ine onsewa apanga conclude kuti ndine wamisala kenako andisiya ndikhalanso bwinobwinonso after atanena zimenezo anapanga seal fate yake kunena kuti no akumapanga dala, amadalira kuti anthu adzinena kuti munthu uyu mutu wake suyenda. Katherine anapatsidwa one of the worst sentences ku Australia. Ku Australia amapereka amakhala ma sentence ang'onoang'ono koma Katherine anapatsidwa life in prison without possibility yoti akhoza kuzatuluka, file yake ndikudindidwa kuti munthu uyuyu not to be released asadzatulutsidwenso. chinthu choopsa kuti azibambowa amaona kuti munthu ndi woopsa koma amangotanibe amangobwerera mpakana mapeto ake anampangadi munthu chiwembu choopsa ngati chimenecho imeneyi ndi nkhani ya katherine knight zikomo kwambiri